social media management, and lots more. For inquiries, call us on plus 27 061 773 9628 o igbo mma mma nụ igbo bụ igbo ekele o nke onye chiri ya zere anyị abịakwa ọzọ onye unu na-anụ olu ya ọzọ bụ maazị Kingsley Obiyo onye na-ewetara unu ihe mmemme nke a dị oke mkpa nke a dị oke mma nke a na-akpọ Igbo bụ ugo nke si na HTV nke a na-ewetara unu site na ala South Africa site na mpaghara KwaZulu-Natal na ngalaba Durban anyị abịala ọzọ dịka ọtụtụ maara anyị na anyị na-ewetara ọha ụwa niile ihe nkiri ihe dị mma iṅomite ihe dị mma ịnụrụ anụrụ karịsịa banyere omenala igbo asụsụ igbo n'ihi na anyị bịara n'ezie na-ahụkwa dịka omenala igbo si ede mmiri a na-ajụ sị igbo nwere omenala ee igbo nwere omenala omenala izizi nke igbo bụ asụsụ igbo igbo nwere omenala nke e ji mara ha mana ụbọchị nke taa anyị na-abatakwa n'ọgbọ ọzọ iwebatara anyị ndị ndị ndị makwanụ ee makwanụ ihe ụwa na-akọ makwanụ ihe omenala ntọala ụwa eh, mba dị iche iche na-enye so anyị batara n'ụbọchị nke taa otu nwa maazị nke ga-akọwara unu aha ya nke ọma na mmemme nke ụbọchị nke taa ka anyị hụ ebe ọ na-eje mana nkwa anyị na-ekwe unu wụ na mmemme nke taa dịka unu na-eso anyị nke ọma unu ga-amụta ihe dị mma marakwa n'ezie n'ezie na igbo nwere ugwu igbo nwere omenala igbo nwere asụsụ igbo nwere ntọala igbo nwere ejimara ha onye m na-akpọbatara unu n'ụbọchị nke taa bụ nwanne anyị nwoke ka ọ kọwara unu onwe ya nwanne nnọọ Thank you very much. Nwa imena. i lee anya igbo bụ igbo na-ele gị anya n'ụbọchị nke taa anyị gwara ha n'izu ụka gara aga na o nwere onye anyị ga-akpọbatara ha n'ụbọchị nke taa biko kọwara igbo aha gị na onye ị bụ gịnị wụ ejimara gị nwanne Igbo mma mma nụ o. Aha m wụ Sir Dr. George Chimdi Mbara.

ya ahụ ya wụ- onye wụ for now Nnọọ. bi na South Africa nnọọ nnọọ igbo ndị ọma unu ahụla na echichi e ji mara ya na ọ karịrị akarị i lee ya anya nke ọma ị ga-ahụ ọ dị ka nwa okorobịa n'ezie nwa okorobịa mana o jupụtara amamihe nke pụrụ iche unu lee anya tata dịka unu esonye anyị unu ga-aghọta ihe m ji wee kwuo ya bụ okwu biko n'atụfughị oge sir dịka e ji mara gị ka ị bụ onye echichi na nzukọ katọlik Ọ ya. echichi knight ọkwa ya Ọ ya. ị ga-adị Knight of da Gama. ị ga-adị ka echi echi adịghị agwụ agwụ Imeela. ee igbo ga-achọkwanụ ịjụ tupu anyị aga n'ihu ị lụọla nwaanyị Ee, alụọla m. Aha nwunye m wụkwa lọọlọ eh, Uchenna Judith George Mbara. Eh, O sokwanụ ma- ọ- mụ na ya bikwanụ ebe. Mm. and anyị makwa na ọ mụrụ ọ mụrụ m Ad- A- ada george recently Mm, so ihe ọma. eh, ọ kwana o jikwana o jikwana ahụkakwana masters degree ya at university of kwazulu natal ọ na-ahụ nnanụ Ee. na ya na-ekwu okwu ya n'ezie n'ezie n'ọ nwoke eh, eh, n'ọ nwoke tozuru etozu Right. kwesịrị ka a kpọpụtara igbo ka a nụkwanụ olu ya nke ọma ọ lụọla nwaanyị dịka aha nwunye ya siri wee daa onye kwanụ wụ onye igbo ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-alụ ma jisi ike kpọrọkwa ya kpọbatakwa ya na mba South Africa ebe a nọ n'ime ya ọ wụkwadị ebe e si anụ olu ya n'ụbọchị nke taa nnọọ onye isi ọzọ dịka ibe ya awụrụ dịka anyị kọwara Igbo dịka onye onye onye gụrụ akwụkwọ ị gụtara akwụkwọ n'ala Naijiria si wee pụta oh, gụọkwa n'obodo anyị nọ n'ime ọkwa ya oh, oh. dịka onye gụrụ akwụkwọ n'ụlọ gụọ akwụkwọ na mba wụkwanụ onye Igbo wụkwanụ nwa afọ Igbo ụmụafọ Igbo nke ihe ndị Igbo na-amasị nke ọma nke ọma dịka anyị nwomipụtara ma kpọpụta n'ụbọchị nke taa biko ihe anyị chọrọ ka anyị jụọ ọ wụ e lee anya na ala anyị si pụta n'ime bụ ala Naijiria a sị Naijiria na-apụ njem ọ wụkwadị ndị Igbo na-apụ njem ebe ọ bụla a kpọrọ Naijiria na mba ọ wụ Igbo ajụ m chọrọ ịjụ wụ dịka Igbo wụ ndị nwere omenala ụmụ Igbo dịka ha na-apụ njem ha na-ejikwa omenala ha na-apụ njem ka ụmụ Igbo ha na-ahapụ omenala n'ụlọ gbara aka pụta apụtazi na mba emewe ka ndị a bịara nga ha ee gị lee ihe ahụ ihe ahụ i kwuga o jikwa ewute m sometimes ọkwa ụmụ igbo niile ọkwa some igbo ọkwa ụmụ ụmụ igbo ụmụ afọ igbo ọkwa ndị pride dịkwa na culture anyị jisiri ya jisie ike ebe ọla ha gara ọ identity anyị and ahụna m a lot of them na Durban a anyị nọ na ya o ji amasị m ma m hụ wo ọkwa na ụfọdụ ka kwara nwa kpama akpakpa ndị obodo ị hụ nwanne gị nwoke gị na-asụla gị sụla ya igbo ya na-aza gị na bekee bekee ọ sụga ọ sụjigakwanụ bekee ọ wụ gị a na-wonderzi nwanne sụna m igbo igbo e ji mara onye ị wụ so o- o ji ewute m but to a large extent igbo ji eji anyị- culture anyị omenala anyị aga aga njem anyị ji na-ahapụla ya nnọọ nwanne o nwere ihe i kwutere dịka onye na-akụzi nkụzi na mahadum n'ala South Africa anyị nọ n'ime ya mgbe anyị ji ahụ ụmụnne anyị ndị Igbo e lee ma gị kelee ya n'olu Igbo ya ejiri asụsụ bekee na-aza gị ele kpa o ji arị gị o ji ewute m nwanne o ji ewute m maka maka bekee ọ wụ ị sụka anyụ m bekee ọ but m ekele gị wụ nwanne m nwoke ji asụsụ Igbo kelee gị ka na-asụla m bekee tu ọ na-ewute m na ị sụgala m bekee be- bekee anyị sụga ị sụgakwana m ga na-asụkwanụ bekee ndị obodo bekee ndị obodo awụ british english but anyị mekwana ị makwana chi onye nwanne gị nwoke yet ka chọrọ ịsụla m bekee so ọ ihe bekee ji akpọ turn off it turns me off okay ugbu a mgbe ha na ka m jụọ maka ile anya na mahadum ndị agbata agbata agbata igbo na naijiria nọkwa dịka ndị ofe mmanụ na ndị ma ndị mba ọzọ nwere ike nọkwa ebe ahụ ha na-ejikwa mkpa ahụ eme o ihe m ga-asị ha wụ em, ndị mmanụ particularly ndị ka ahụ nwo ji mekọ nwanne dịka opportunity nụrụ ebe rịkpa ma ohere ebe rịkpa ahụ nwa nwa akọla ụmụnne nwe first n'ịnụperela ya wụ na anyị dị privileged nwa agakọla ya before nwa akọla onye onye ọzọ nwa nwa agwago ụmụnne nwe ụmụnne nwa ha ọzọ lụọ nara na Nabata ya. opportunity first but ndị igbo anyị individualism nyekwa anyị nsogbu ma ụfọdụ kwana ji agbalịga very well O- o- ime ihe i kwu ugbu a o nwere ihe mere ka m ghọta na a bịa dịka mahadum ebe ahụ ị nọ ị na-akụzi e nwere ndị mpaghara ndị mba ọzọ bụ ndị naijiria nọkwa ebe ahụ ị na-akọwa na ha na-aka emekọ eme ihe nwanne karịa ndị igbo ndị mmanụ hmm. mekanyụrụ nwanne ha na-eme nwanne karịa ndị igbo ndị mmanụ mekanyụrụ nwanne ha bịakwa n'asụsụ hmm. ha na-asụ asụsụ ha ahụ onwe ha ha na-anabata onwe ha site n'iji asụsụ kelee onwe ha karịa ndị igbo ha na-asụ asụsụ ha mana for mụwa nwoke nwafọ igbo mhm. igbo ka m ji kele ya ee because ah, ah, maka maka amacha m igbo asụ very well because a zụrụ m ugwu awụsa ndị weliwe mhm. audience anyị a zụrụ m ugwu awụsa mhm. so igbo mụ mara wụ nke eh, parents m sụrụ m eh, ji kụzila m a na-akwụrụ uwe asụ were ka m eji asụ so ahụ ụmụnne m eji m nwa acknowledge nwa na-eme na-akpọ ole you know from there then ihe ọ na-aga asụzi anyị asụ- anyị asụzi engligbo in the process but at least o shoro na dị nso nwa onye sụla gị asụsụ gị ihe eme gị at home kamachi you are safe with onye agara nwanne gị nọ o nwere ihe ị rụtụrụ aka na a bịa n'ala igbo na a mụrụ gị na ugwu awụsa ọ kwa ya mana ndị nwe gị bịara ji kụziere gị asụsụ igbo Very well. wụ ebe ahụ wee ji mara ndị igbo ijiji ka onye nụkwanụ ka ị na-atapịa ọ ga-ama na ị na-asụ igbo ị na-amụta ị na-asụ igbo ugbu a o nwekwaranụ ihe i nwere ike ịgwa ndụmọdụ i nwere ike inye igbo wụ igbo karịsịa ndị nọ na mba mm. banyere ya bụ asụsụ igbo ime ka asụsụ igbo guzosie ike ebe na ebe ọ bụla nwa afọ igbo nọ ihe gbasara ya ahụ ya ikwu okwu ekwu okwu Languages nọ under threat of extinction. Mm-hmm. Igbo was mentioned as one of those languages sorry, under the threat that Elema, Elema in next 20, 30 years, mm-hmm. asụsụ Igbo ga-ediminish. Because gị lee anya ma ndị Igbo nọ mba nọ na Naịjirịa mba niile nọcha na Naịjirịa mm-hmm. ha na-asụ ha na-azụ ụmụ ha na-ele ya na gị sụọ bekee ị dịla polished mm-hmm. ị sụọ igbo mm-hmm. ị wụrụ ka asị ka ọ ga-awụ onye ime ọhịa mm-hmm. so based on that even ma ndị ke nọ ebe ka anyị dị ka kwa the same mistake then apụtazi ebe a hi ịhụ nwa a mụrụ South Africa sụga igbo ahụbe m o nwere ihe i kwuru ugbu a o nwere ihe i kwuru ugbu a igbo ndị ọma ụnụ na-ahụ na anyị gwara ụnụ sị na ọ nwere okwu dị mkpa e ji na-abịa na-esonụ anyị nke ọma nke ọma o nwere ihe i kwuru ugbu a ị sị na nwa afọ ole na ole na-abịa n'ihu na asụsụ igbo so na asụsụ ndị ga-egwu mmiri wụ ihe anyị na-ebere akwa ya sị adịla otu ahụ ugbu a o nwekwaranụ ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị igbo nọ n'ụlọ karịsịa tupu anyị abịawa n'ama banyere asụsụ igbo biko gị na-apụla ala igbo n'ama ebe ọla ị gaje were culture gị na-aga mhm. were asụsụ gị na-aga mhm. ihe a wụ identity gị mhm. ihe eji mara gị gị lee anya ihe kpa ndị Jews Jews ebe niile ha dụrụ ha gara ha bu their religion ha bu their culture aga and igbo igbo kwesịrị ịwụkwa the same thing then gị lekwa ya anya ndị ke ahụ nọ ebe ụlọ ha pụta sị gị elee ihe asụsụ igbo meerena m yes ọ dị mma na ị sụrụ ị sụrụ other- ị mụ ị mụrụ ihe ka bekee ma ọkwa na ihe ọ- other international languages but asụsụ igbo ahụ wụ identity anyị ọ wụ ihe gbasa- ọ wụ ihekwa kpatara na gị mụọ nwa gị gụọ ya aha igbo aha igbo gụọ ya aha igbo and gị gụkọdị ya aha bekee makwanụ aha chọọchị gị e make sure na aha igbo ka e ji So asụ na- ka e ji mara ya And dịka nwa nwa nwa nwa anyị na aha ya wụ Enyiọma Enyiọma Enyiọma Chimdi George so ihe ọla ị ga-asụ ị ga-agwa nwatakịrị ahụ Enyiọma wụ aha ya and I'm very proud of aha ahụ Aha ya bekee wụ Daniel achọghị m ịnụ Daniel ahụ kpọma ya Enyiọma Udo. o nwere ihe o nwere ihe nwanne anyị nwoke rụtụrụ aka ya banyere ịgụ aha ya wụrụ onye mụọ nwa wụrụ nwa afọ igbo ya jishie ike mee gịnị gụọ ya aha igbo ebe ahụ ka ọ na-ebido ịkpọ nwa gị aha igbo ya mara na o nwere ebe o shi ọzọ kwụna wụrụ ịkụziri asụsụ ahụ ọzọ o nwere ọ dịka mgbe ị rụtụrụ aka nwatakịrị a mụrụ n'ezinụlọ leka etu ị mụtara nwa ugbu a mhm. ama m na ebe mbụ ọ ga-ebu ụzọ mụọ igbo wụ n'ime ụlọ o ji aṅa amụ igbo akwụchite na gị na nne na nna ga na-ekwu mhm. ọ na-anụ nne jụọ aha ahụ elee aha gị lekwa onye wụ nna gị lekwa ke Ọ na-anụ. sụọla ya asụsụ nnụ dialect igbo nnụ ya mara na ihe a wụ asụsụ nna ya ahụ m onye owere sa gaba sụla ya owere ya mara onye o owere wee ji mara igbo udo ugbu a eche m na nwatakịrị nne na nna si n'ụlọ kụziwere igbo tolite na ọ ga-ahapụ asụsụ igbo ọ ga-ahapụ ya ya wụ na ndị nne na nna wụ ndị ya madị ya madị asụ ya ọ ga-awọ aya ya ọlị ihe ọlị sụla ya ọ ga- ọ ga-asa gị sashe gị sashe gị ama na at least maybe maybe ọ ma some of the words but ka ya ghara ịchị ya ọchị ya asụla gị na ya aza gị na Na bekee bekee. but ọ ma ihe i kwuru at least that is mbido ya 5 over 10 udo ya wụ onye ọbụla jisi ike na-akụziri nwa ya igbo Chike. ugbu a ọzọ dị ka ibe ya awụrụ ile anyị nwe na ọtụtụ ụmụ igbo pụọ na mba ha ji lụrụ nwaanyị na mba hmm. and igbo nwere omenala eji alụ nwaanyị n'ala igbo hmm. ana m ajụ sị omenala dịka omenala ntọala ahụ igbo ji alụ nwaanyị n'ala igbo hmm. merenụ nwaanyị ji enwe ugwu nwoke enwe ugwu igbo na-aga na mba alụ nwaanyị ha na-esokwa ya wụ ntọala ahụ alụ nwaanyị ihe m ghọtara so far ụfọdụ soga ya a couple of times anyị like two Sundays ago anyị jere Lobola one of our nwanne anyị nwoke ọ lụgo onye onye obodo South Africa anyị jere Lobola which is a traditional wedding and o mezuru ọ lụzuru the woman alụzu kwila ugwu rula ya onwe ya ugwu rukwala ka ya but ụfọdụ ụmụnne anyị ahụ maka ha chọga akwụkwọ mhm. agbanye kiga goal mm. ji nwaanyị oji ji mm. mere akwụkwọ mm. and eventually those unions or those um, associations ọ na-adịgide and ha na-ata ahụhụ nụkwa nne ya because ụmụ nwaanyị obodo onye ma na emegala gị ọgọ maka ị chọga akwụkwọ onye hụ na emegala gị ọgọ ọ ga-emekwana gị ka o ji emegala ọgọ ji gị na you, you at her mercy otu a ka o but mere gị lụzie ya lụzie ya with good intention ugwu adịrị ugwu adịrị gị ugwu adịrị ugbu a dịka ndị igbo maka ihe anyị na-ele anya wụ ka omenala igbo ga-esi guzosi ike ọbụnarị ebe ọbụla anyị na-aga ijiri ya wee gaa olee ndụmọdụ ị na-adụ ụmụnne anyị ndị Igbo na-alụ ụmụ nwaanyị mba n'ime ime ka asụsụ Igbo maka a ga-amụta nwa ndụmọdụ m ga-adụ wụ onye lụla nwaanyị mba unu mechara ihe na omenala a ga-eme ebe duru ya gaa be anyị mekwanụ ya laa ụlọ ka ndị ụmụnna marakwana onye ọ wụ mm. then if possible sị gaa hapụ ya ebe ahụ one or two years mm-hmm. Mm-hmm. like for instance mụ onwe ke m mm. agwala m onwe m shi nwa m gụcha praịmarị skuul n'obodo a obodo ọla anyị nọ Akpọla ya ụlọ. sekọndịrị skuul ọ ga-agụ ya na be anyị ya gụcha 6 years a mosquito ataa ya ma heat emee ya NEPA were ọkụ tiri apịa ya ihe Ya mara ihe a na-akọ. ya yọtazi ebe a ya enwe uche. anya ma- anya Bịazi ya nọrọ ebe a ya chịrị dadị wọz wọz wọz wọz. No, no, ya ebe a ya ma akpụ ya asụ Agba ọsụsụ isi Ya- anya. ejikwa na o soro ụmụ ibe ya jee stream jee jee jekwute kute mmiri kpata nkụ mhm. mara otu esi afụ ha ọkụ mhm. mara otu esi aza ihe ya macha ụmụ ya ahụ ya bịa ebe ya hụzie ọkụ nwu gị ebe na-eme ya mm, appreciate uche ya dịrị ya okwu gị amaka okwu gị tọrọ ụtọ ihe agba n'aka eji enyo ele ya ya wụrụ ọtụtụ ụmụnna anyị nọ na mba mm. gị lee anya ị ga-achọpụta na ọtụtụ mgbe ụmụ nwaanyị obodo na-asị na ụmụnna anyị na-alụ nwaanyị n'ala Igbo mm. abịa meghori ha anya sị eh, alụbe nwaanyị alụbe nwaanyị mm. ha alụghara ha mm. ji ha kọrọ akwụkwọ ma onye dị anya ị hụzie nwokorobịa gaa buru agadi nwaanyị mm. ebe a na-achọ akwụkwọ eh. nwatakịrị nwaanyị sịkwanụ ngwa ị laruo eh, ị wụ onye ele ebe mm. akọrọ gbagoro akọrọ gbatu nsogbu adị ele ndụmọdụ i nwere ike ịdụ ụmụaka igbo banyere ọnọdụ dị otu ahụ Eh, ihe a wụkwanụ unfortunate but asụ m- a- a- a- a- ndụmọdụ ga-enye nwa igbo gị na nwaanyị chọrọ ịbụ ụdịrị ihe ahụ ga kọwala ya ahụ ka akụ kwaghachi lekwa ihe alụla nwaanyị ebe ahụ lekwa ihe gbasara ihe ihe ihe kpatara nje- nje- nje- nje a- a- agbasoga gị ọkwa maka akwụkwọ Maka and akwụkwọ. maka companionship ebe since aga m akpọtafu nwaanyị ma ebe since mụ nwoke ka mụ na gị biri. so ga akpọ ga kọwala ya Akọwala very ya. well so that nwoke ji mekpo polygamy nọ n'ebe ka anyị ka Ọkọta wife ndị so isi ya- ojii. ya na-aba ah, ya- ya ya mara ya mara na all second wife all co Ụwa wife na-abịa already ewu. co wife already so ka ọ dị better but gị gị gị zoo ha na so many things ọ ihe ji meji agbagbu Ọtụtụ ndị be anyị. nwaanyị agbagbu agbagbu Agbụọla di ya. ọ chọghị tụọ nwoke nga for insincerity mgbe ọ chọpụtara ehe ma ọ chọpụtara so ọkwa ọgwa nwere mana before ga-aba those kind of contracts ka akọwala shị alụkwala nwaanyị ebe anyị but a likiri gị and ka mụ na gị biri polygamy awụkwana ihe ọjọọ even na anyị eje chọọchị mekpe poli akwa ya awụkwana ihe Ekwekọrịta. ọjọọ. Mhm. ya kwuo shi ọ likiri gị despite fact na i ji nwaanyị already ọ na-alụ Sure. ma Mm. Na-alụ igbo ndị ọma nke na-ewe ezigbote okp- ụka ọkpụrụkpụ okwu anyị ji n'aka ọtụtụ ụmụnna anyị na-anwụ na mba ọ ihe na-egbu ha nwafọ igbo ga-apụta n'ụzọ hụ nwaanyị ọ wụrụ na alụọla nwaanyị n'ụlọ ya pụtakwa ee n'ihi akwụkwọ Excuse me. n'ihi nke a ma nke ọzọ ya hụrụ nwaanyị ya alụrụkwa ihe mbụ ọ ga-ezonarịala ya na ọ lụrụ nwaanyị n'ụlọ chefu na igbo sị a na-ekpu afọ ime aka Ọ eziokwu. nwaanyị nwe ka nwaanyị a si hụta onyonyo nwaanyị mgbe ị lụrụ ma o chọpụta na ị lụrụ nwaanyị ọzọ okwu na ụka daa kembụ ya rikopụ akwụkwọ o nyere gị ya rịtụọ gị nga Ọ ya ya rị magbuo onye ọ wụ ma ya agbagbuo onye Ọ ya ọ wụ nụ. mgbe a ta onye ụta Ehe. ata ị ga-asọ nwaanyị ị ga-ata ya ụta ọ- ọ- ọ- ọ- A shị ọ- tụrụla ya. ọ- ọ- ọ- ọ- ịkpọla onwe gị ya wụ igbo na-aga si were eziokwu mee gịnị na-aga Eziokwu bụ- eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ nwanne ọzọ awụrụ dịka nwa afọ igbo kwanụ gị na nwaanyị obodo bi unu amụta nwa olee ọ ọ bakwara uru ị na-akụziri ị na-asụrụ nwa ahụ igbo ka ọ wụ gị eso nwaanyị ya sị onye lụrụ nwaanyị mba gị so ya lakpuo ị sụwazi asụsụ obodo nwa gị asụwa asụsụ obodo because kọwala nwa ahụ na anyị ji eso patrilineal system oke nna ka eji eso aha aha gị ka ọ zaga ọ dịla gị sụọla nwa gị igbo gụọ ya aha igbo Ọ bụrụ na ị ga- agbanyere na amụrụ ya na mba gwakwa na a mụrụ gị na mba then gị akọkwala nwunye gị jisikwa ike na-akụziri ma nwunye gị ma ya nwa ka ha hụ na-abụ ghọta ya kụsa akwụkwọ nwere kpọrọ ịpụ mana bara ee visitor bịa nga gị unu na-asụ asụsụ ka ị chọrọ ịgwa nwaanyị gị lekwa lekwa ị ga-asụla ya bekee ihu ndị visitor solo ka asụla ya ka asụla ya okwu igbo ọ hụrụ ụka ahụ ọ wara ya mara shi oke hụ n'isi mme na isi mme ihe rịgba ya gazie ndeme ọzọ dịka ibe ya wụrụ igbo wụ ndị nwere omenala dịka anyị mara na gboo dịka ugbu a anyị abara n'ọnwa ember mgbe eji eri ji n'ala Igbo ụmụ omenala dị otu a dịka ụmụ Igbo pụtara mba anyị na-emekwa ya na mba iri ji kemgbe m bịara South Africa kemgbe m bịara Durban a just otu ugboro ka m nụrụ shi a waga ji mm. Durban a and eso m ndị represent Imo State I was nominated ndị ga-eje represent Imo State n'ịwa ji ahụ but besides that one anụbeghị m ya ọzọ like ihe anyị nọ October kemgbe August September anụghị m na a wara ji mana kwesịkwara ka Igbo nwee ike na-eme ụmụ emume e kwesịrị nwee ọha na eze ndị Igbo umbrella body ga-ejikọ ụmụ Igbo niile nọ Durban na Igbo karịrị na Durban na Igbo karịrị anyị kwesịrị nwee igwe ndị Igbo nwee onowu nwechaa that structure ahụ anyị nwere ọha na eze anyị so that events like this a kpọkwa ma ụmụ nwaanyị anyị lụrụ obodo nwaakwana ndị nwekwara omenala ebe nwa ochie N'ishi. nwa amakwana ụmụ ụmụ- ụmụ anyị amụchara obodo a, nwa akwa o lekwa obe- omenala anyị so that omenala anyị ghara ifu ka ọ ghara ifu ya wụrụ igbo nọ na mba jisi ike mee gịnị na-eme omenala na-akwado Omen- omenala igbo ma ị gbaa nkwụ gbaa nọ nkwụ ebe gị na- na-agbafu flight la uye- la- la- la- la ụyọ na-agba nkwụ Gbaa- here ọ omenala igbo ka Ọ ọ wụ omenala. that's ịlụ ya n'ụzọ ziri ezi ọ mkpa igbo na-esi Kpuchie eme ya ya gbaa ya nkwụ ya gazie Igbo ndị ọma. ị lụkwara nwaanyị obodo gụọ ya aha igbo gụọ ya aha igbo nwaanyị aha aha igbo Mm, kọwara ihe ọ pụtara ee nne aha gị wụzi nkle maka alụgha gị maka ahụka m gị n'anya achọrọ m kpọọ gị ngozi because ị wụ ngozi m from from from taa gawa ihu aha gị wụzi ngozi nna gị akọwala ihe ngozi ahụ o mere because ndị obodo ji aza aha ewu ewu na atụrụ onye kefe ayacha ahụ Ayawa ha nkịta. sound ọrụ ụmụ ihe ndị ahụ but anyị nwa aha anyị nwere meaning. Nwere ihe ọ pụtara. and anyị kwere anyị anyị ma na aha na-eso nwa aha ọma ị gụọra nwa eso ya otu a ka o mere ọ nwunye gị gbagharịa ya aha baptiz baptize ya ụta anyị igbo Mm, ana oge- o nwere ebubo ọ ga-ete very good ọ ga-atọ ọ ga- oke ga-atọ ya obi amụtara m otu ihe m ga-eji ji ya eme fashion igbo ee asụrụla ka ọ ga-asụ ka unu jije chọọchị unu ji ebere ebere kpa kacha ụlọ olukakpa ụmụ nwaanyị igbo ji asụ ejiji anyị kakwala ya ahụ ihe ejiji ejiji igbo ọkwa ya igbo ndị ọma unu na-anụ ụmụnne anyị ndị nọ na mba ndị lụrụ ụmụ nwaanyị mba dịka onye nwanne anyị nwoke na-akọwa n'ụbọchị nke taa ọ sị ị lụọ nwaanyị mba nke mbụ gbaa mbọ gụọ ya aha igbo mm. kọwara ya ihe ọ pụtara mm. ọ tọwa obi mm-hmm. ọzọ na-asị na gị jishie ike gosi ya ejiji ndị igbo iro gị zụọra ya abada zụọra ya jọọjị dị nkele m je nga hmm. zụọra ya ntọrịka zụọra ya hmm. ịchafụ ndị hmm. nnukwu a shakpeji eke ya ọ tọwa obi mgbe a na-eme nke a ọ ga-eme ka nwaanyị matakwa na ihe a wụ ejiji ndị di ya ụmụ a mụtakwaranụ amatakwa na ihe a wụ ejiji ụmụnna ya oh, mgbe a na-eme nke a ọ ga-eme ka omenala Igbo mee gịnị guzosie ike ndeemenụ ndị ọma anyị sị na isi okwu dị mkpa na-abịa ọzọ awụrụ dịka ụmụ igbo a maara igbo dịka ndị na-agba mbọ igbo na-apụta n'ụzọ ije ha na-ejikwa ịgba mbọ ahụ apụta ụzọ ije ka ọ wụ na ha pụta ụzọ ije ha ha atụgharịa wụọ ofeke olodo a Ajụjụ a dị m- mkpa. aga m ashị ụmụ igbo pụtara igbo ọwụla pụta shi be anyị fụa bịa ụzọ ije ihe o bu uche uche mekie ya ije gbaa mbọ mm. the only nsogbu m nwere na ụfọdụ bịa eche na ịgba mbọ wụ through crime naanị biko eh, this get quick mm. get rich quick syndrome mm. ọ na-enyeka anyị nsogbu and that is why ụmụ Igbo ha numeji ha tiga aka ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ ahụ anyị achọghị ya let me ma shake for instance now university ebe m gụrụ akwụkwọ ebe m gụrụ akwụkwọ na-arụ ọrụ now ka ị bịa nga ahụ ndị mmanụ nọ nga ahụ ụmụ ndị yoruba anyị nọ- ju- juru nga ahụ ndị yoruba anyị ju- nọ nọ nga ahụ a shị naijiria dịrị 100 yoruba wụ 90 kọla fụ aha na ahụ ochie ebe a ife nụkwa ebe a ụzọ ụzọ ụzọ rị ihe mma ya ya kpọ nwanne ya nwoke from ogbomosho thickest village kpọrọ ya fụ ama shabia tigisha school and education at south africa for instance masters and phd masters a ga-enye gị school fees free one year phd na-enye gị three years school fees free and most of ụmụ igbo anyị nọ street jicha degree from ala igbo mm. bịazi ebe a tufuo degree na-achọ mm. quick money mm. in the process of that quick fast life quick money ahụ a na-agbagbuchi ya igbo nwanne a na-egbu nwanne maka ego enyere gị ahịa return ego ma egbu eme egbuo gị conflict ndị ahụ o nwere shimana jụgasị ee alara m ya shị m ee anụrụ na ndị South Africa gbuga ndị igbo m shị ya olo ọkwa na kpa ahụ ka ọ rị sometimes kwa na igbo gbuga igbo mm-hmm. ọkwa deals gone wrong ichetala ka mere ọkija some mm-hmm. years back mm. it was a, a drug business that went wrong is in johannesburg mm. atarazia scores jema church je gbagbushi madụ nọ church achọga family that that the other guy shi agbagbuo ya ụmụ ihe na-arịkwana mma ya wụrụ igbo nọ na mba jishie ike kwụma aka gị ọtọ ama m si obodo anyị nọ ya alike ndị mba alike ndị bịara abịa but gị tiga ishi ahịa ọma jishie ya ike somehow providence ga-akpali gị elu ama m condition m ji bịa obodo a makwara m kpa m nọ today mm. so onye tigishie ishi onye kwe chi ya ekwe chi ya ekwe igbo ndị ọma ụnụ le anya ahụ na e nwere ebe anyị ji okwu na-aga dị oke mkpa ọzọ abụrụ dịka nwanne anyị nwoke a wụ onye gụrụ akwụkwọ n'obodo anyị nọ n'ime ya mara arụkwa ọrụ na mahadum mm. ọ kọwala anyị dịka ihe ọ hụtara si n'ịbịa na mahadum ebe ọ gụrụ akwụkwọ na-arụkwa ọrụ na ndị agbata obi anyị bụ ndị ofe mmanụ ka nkọ karịa ndị igbo mm-hmm. n'ime ọnọdụ a ọ na-ewute ya nke ọma biko ọ ga-adị mma ka ị kpọ okwu aha elee ndụmọdụ ị ga-adụ ụmụ Igbo banyere ịgụ akwụkwọ n'obodo Em, o- ihe ọdụmọdụ m ga-adụ ụmụ igbo na otu shi bata obodo matter a lot ma kọọla na for instance mụ onwe ke m abatara obodo a february 2016 2018 september mụ agụcha my doctorate degree 2019 april enye permanent residence Okay. in less than three years Okay. um, permanent residence document Okay. so for now and with my permanent residence akpọpụtara m akpọpụtara m na ịnọ n'obodo a Okay. tikwaha ishi school hmm. ị chọrọ ịbịa chọrọ ịbịa South Africa ọkwa school ka m gụga hmm. kọọla onye ọkwa school ka m gụga so ị chọrọ ịbịa South Africa ọkwa akwụkwọ ka m ga-etiga gị akwa iji degree nke nwa aya m emena gị sakwa mena gị mena gị bụ ya free of charge kpọrọ onye ọkpọpa anyị bịa lekwa akpa ya obodo ori ngwa so ọdụmọdụ ga-echewo gị bịa n'obodo kida anaga gele ebe obodo rị most of us enwekwanụ information knowledge actually knowledge is power and information kwan power onwe ke ya ga jole ba man wan le bi jime a ọnọdụ nọ ụfọdụ ga-ashị gị ọ wụ ụzọ m ma ka m ga-ezi gị Otu aka ahụ ga-achọkwa ndị ma ezigbo ụzọ wee zi gị ezigbo ụzọ Sị, nwanne ọkwa i ji ọkwa nwere ị wụ graduate gụrụ Enugu State University gụrụ Imo State University ngwa buru akwụkwọ gị m achọla gị school gị baa school nke ahụ gị settle down study visa ji ike from study visa ga migrate to work permit or to any other permit so ọ dị mkpa ya wụrụ ọ dị mkpa na o kwere omume o kwere omume ọ na Ya, n'itibu izu uchu ama- aga immigration ga-ezo ama ọ dị mma unu ahụna akwa nwanne anyị nwoke na-ebe akwa mbe batara banyere ndị igbo nọ na mba ya wụrụ gịnị igbo ọ wụ ị hụ onye batara na-eburu ike gị sị fepụ ga bute ike anaghị enwe ebe a na-ekpote ego n'ụzọ That's all. ọ na-akọwa that na na agụmakwụkwọ dị mma ya wụrụ ụmụ igbo igbo nwere isi akwụkwọ igbo dị mma na ihe niile igbo ndị na-agba mbọ nke ọma nke ọma ọ na-akọwara anyị sị tupu gị hapụ ala igbo pụtawa mba gị jụọ ajụjụ ajụkwara na onye a bu ike bata mana gị jụọ ajụjụ nke ọma nke ọma, mara ka onye si ebute ike ị na-abịa ọ sị igbo gba mbọ tinye ishi na akwụkwọ karịsịa ndị nọ na mba na o kwere omume ọkwa n'ụzọ dịkwanụ mma na ị bịara obodo gị ịgụ ha akwụkwọ asambodo ha na-eme gịnị na-ala dịka a chọpụtara na asambodo obodo asambodo obodo a na ọ dị ebe ụwa- ebe ọ bụla tara ụwa niile na Nwanne, ebe na ọ gara niile, aga educational standard ha dị very high. European standard na UK zere na anyị nọ ha nwechara students si Germany exchange program si mm. UK exchange program mm. ndị ke shi ebe a na-aga UK na-eme one one semester one year a na-eme exchange program si ma mm. so standard ebe a dị very high gị jee world rating of universities e ratecha universities obodo a and gị jee top university in Africa top 10 eight of them shi obodo a bịa akwụ na ahụ na anọ so what onwe ele anyị ga-ewesti ya ihe ọwụla ị chọrọ gị shiwe chọrọ ime research rịkpa enye gị enye gị ihe niile ị chọrọ nye anyị result ọ bụla ha chọrọ Mm. just nye anyị result result a ka ọ dị more interested in although eriburu etipịa m na mm. but there are still things ndị be anyị nwere ike ime mm. ị chọrọ ịba school baa school ọ wụ nwunye gị tinye isi ya school ụmụ gị make sure na ọ gụrụ ezigbo akwụkwọ i nweena nwanne nọ ebe a shị ya ọkwa ị chọrọ ịbịa South ngwa ị gakwa bịa so ma ị ma ihe mega ga-eti isi school achọmanwụ ndị dịka anyị anya anya amachiela ajụchili kwadụ lekwa ebe eji mere ya lekwa ebe eji mere ya just recently nwa- nwanne nwanne anyị nwoke nwunye ya batara through me two months ago ọ nọzi DUT enye ya ma scholarship Mm, ya wụrụ Masters. ya wụrụ otu na ugbu a ọ wụrụ ụmụnne anyị ndị na-achọ ịba karịsịa obodo anyị nọ n'ime ya ugbu a wụ obodo South Africa chọrọ ịbata obodo a chọọ ije through school chọrọ ịbata ma- ba- ma tii ishi na agụmakwụkwọ akpọtụrụ HTV kpọtụrụ gị anyị na gị ga-enye Anyị ntụziaka amachiela enyemaka anyị ga-enye anyị ga-enye ya free of charge nwanne bịa lekwa akpa m ji mee ya lekwa akpa eji mee ya lekwa mee ma akpọmakọ ndị obodo shi lekwa lekwa nwere nwanne re- onye rịkpa ọ rị qualify for onye nwanne just just give me a good result hapụla m the rest igbo unu ahụnanụ igbo ndị give me a ọma good result ihe eji aga mba wụ mmadụ mmadụ ka eji aga igbo anyị nwere mmadụ anyị nwere mmadụ Ọ ya. ya wụrụ ihe e ji kwuo okwu arụ ụbọchị nke taa wụ gịnị ka anyị nwee ike ị na-eme ka ụmụ Igbo na-ahụ ụzọ ndị nọkwana na mba ka ha na-akwụwa aka ha ọtọ dịka nwanne nwoke kọwara n'ụbọchị nke taa sị nwa afọ Igbo na-apụta sị jisie ike banye tinye isi na n'akwụkwọ mgbe ị na-agụ akwụkwọ ọ ga-eme ka e, e, e, ndị Igbo sị nke iru ka ka iru gị chakee ya wụrụ ihe a na-ekwukwa ụbọchị nke taa dịka anyị na-abịakwa ọzọ o nwere ihe ọ rụtara aka sị na ọ bụrụ na ị bata kwụwa aka gị ọtọ mee ihe ziri ezi ọ ga-eme ka a ghara ịna-egbu ụmụ igbo ka e si egbu ụmụ igbo maka anyị hụrụ na ọtụtụ ndị nyekwa naijiria aha ọjọọ hmm. ma share ya gị kpọ ma class gị kpọ maka ya mee naijiria what are nigerians known for in this country ee a na-ebu ọgwụ akwa ịhụnanụ ndị agharị mma ọdị mma aha ọjọọ o nwere it got to a point a student ashị m ee sir ị wụ sir ị wụ ị wụ dọkịta bụ i sho ndị jeni na-ebu ọgwụ akwa ịhụ na machia machia ndị nna azụ ka anyị agakwana ibu ya but obodo nọ unu ekwana lọ ọzọ protect anyị but ọgwụ ahụ enyela anyị aha ọjọọ na aha ọjọọ o nyere anyị aha ọjọọ ana ọkwa na anyị na-ebugacha ọgwụ Okay gị jee ụlọ ọgwụ niile n'obodo a Nigerian Igbo doctors na gaghị emega ka ọma o nwere Chimezie nwanne anyị nwoke is a brain surgeon n'ụlọ ọgwụ n'obodo a 27 years old boy a brain surgeon sound onye igbo onye igbo anyị akwa ịhụna anyị kelechaa chincha nọmba masha ihe na asha igbo emega ka ọma etu nwere fọ ụfọdụ ụmụnna anyị budaga aha anyị mm. ọkwa na wha- wha- what is the problem get rich quick syndrome Mm. ma gwa gị ihe mere na o nwere some years back oge m bịara obodo a after one year batara obodo a ma la- ma laba anyị echekara shi nwụrụ nwanne m nwoke gụga bụ phd na eh, ụmụdike federal university Abia ụmụdike masha nwanne an ọgụ na ọ gụchaala coursework research asha 1.7 million naira o ji mere e ji mee p- chemicals o ji mee research ya ya get ya ya get stuck there kwasazie ya memazie tutoring eh, ah, les- eh, JAMB lesson a na-enye ya 5000 naira at the end of the month masha nwanne bịa jee south ebe ahụ ka mma kwe ị likere akwụkwọ bịa jee south ma chọọla gị admission ebe ị ga-eje enye gị scholarship for three years mm. scholarship a ga-enye gị for three years achọ nke ebe ebe a bịa kpa ahụ ka nchịkpa ahụ mm. ihe nri chọrọ ma kọwara gị kọwadocha na ya ya chọọ eziokwu ọkpọ ọrịa macha e ị hụra mkpa m bịara enwere peace of mind enwe m mm. ezigbo ego but enwere peace of mind ya etichi ebe ahụ Ọkwa ya ya bịa kọwala ụmụnne ya ụmụnne ya sha a ọkọchịrị tishiba akwado ya ya bịa ma kpa amaghị mma gwa na he's round up his doctorate in pharmacology akwụ na na mmadụ ka eji aga phd pharmacology ọ gụchaga ya mmadụ ka ya eji gụchara aga n'ebe na masha nwanne lekwa ọdas afọ m n'obodo tipịa m na tishebe ịkpa tishebere ịkpa ya tishebe ahụ no matter ịchọ ụlọ kpọrọ success ya ọ ga-akpọ m aha mm. and that's enough mm. for me is mm. satisfying obodo a nọ family a nọrọ otu onye naanị were isi ọrụ poverty ya wụrụ ihe ọ na-akọwa wụ igbo dịka ndị ofe mmanụ na-eme onye hụ ụzọ ya ezi nwanne ya ọ sị igbo nọ na mba onye hụ ụzọ dị mma ya gosi nwanne ya nyere ha aka onye hụ ụzọ na-aga aga jisie ike kpọbata onye igbo mhm. kpọbata nwanne gị na mmadụ ka e jikwa na-aga oh, onye hụ ụzọ ya ezi nwanne ya oh, mgbe anyị ọ kọwara ugbu a mhm. egosi na nwanne anyị nwoke ahụ bụ enwe ike ichefu ya n'ihi na o nyere ya aka gosi ya gịnị mhm. ya wụ ụzọ dịka ihe ọ kọrọ ugbu a na ị gara na ụlọ ọgwụ obodo a hụ onye igbo bụ brain surgeon ndị na ya wụ ndị na-eleba anya a bịa gbuwe isi gbuwe ụbụrụ isi leba anya ụbụrụ isi hazie ya maka ịghasara aghasa oh, ọ nwa afọ igbo nke a pụtara na o nwekwuru ụmụ afọ Igbo ndị na-eme ọfụma na mba very well very well yunivesiti ebe anyị nọ ga ahụ dị fi ụmụ Igbo mma o nwere nwanne anyị nwoke ele m aha ya Chinedu Izuchukwu kpamagikwa na ọ nọ Israel ugbu a UKZN for consecutive three years o mega PhD ya he was always top the top researcher mathematics as a PhD student he wrote over 35 papers nwafọ Igbo PhD Yeah, the UKZN just that obodo tipịa m na elekpa ga-apụ odoro ụnyaahụ China na-akpọ ya Israel na-akpọ ya ya etiga ishi Israel ya shi ahụ na ya nọ Israel nwanyị ya etie ishi China obodo niile chọgaziri edo. ya nwa afọ igbo Ma ụmụ Igbo maka na ọ gbalịga. bịara ti isi n'ahịa ụmụ Igbo na-eme. gbalịga ahụ na m ka a- a- a number of us ke- ko- ko- kọlanụ manshọn this field ya na-emechi ihe ahụ ike a good number of us gbalịga ụmụ Igbo awụ pushovers And ma ma ndị ndị be ka anyị chịkwa dịsị naijiria anyị fụ anyị be nweghị ụmụ igbo ụja ụja ụja sọpụrụla anyị na-achara anyị ụzọ o nwekwara nchi ihe nwa enyi m nwoke nọ amerịka gwara some years back ya sị m george you know why i respect you igbos ọ onye plateau ka ọ wụ plateau ebe m nọ too a zụrụ m na jos ya sị m you know why i respect you igbos m shị ya why ya sị m anywhere in united states you go to and you see a black medical doctor that if he's a foreigner

na okwu anyị dị- okwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa ọ bụrụ na anyị lee anya nke ọma hụ na oge adịghị ma ọ bụ ọtụtụ okwu anyị nwere ịtọsara ụmụ igbo na o buru ibu anyị kpọbatakwa nwanne anyị nwoke ọzọ ka ọ bịa tụgbakwara anyị okwu ọzọ nke dịkasị oke mkpa ọzọ ụmụ igbo ndị ọma dịka ọ na-akọwa ya wụ onye ọbụla wụ nwa afọ igbo nọ na mba ya jisike mee gịnị kwụwa aka ya ọtọ gbaa mbọ tụ isi na akwụkwọ onye hụkwana ụzọ na-aga aga ya kụziere nwanne ya Ọ ya. mgbe a na-eme ka ọ ga-eme ka ụmụ igbo na-abanye nke ọma nke ọma ka a- ka a- a kpọdebe igbo aha ọjọọ igbo ndị ọma na-atụfughị oge anyị ga-eweta ụbọchị nke taa na njedebe n'ihi na gịnị na oge adịghị mana izu ụka ọzọ chebirinụ anyị n'elekiri mgbe dị otu a anyị wetakwara okwu ọma ọzọ abụ m maazị Kingsley Obiyo anyị na-ewetakwara ụnụ mmemme a nke a na-akpọ Igbo bụ ugo site na HTV nke n'ala South Africa na-esonụ anyị nke ọma nke ọma nke na ngalaba Durban na-esonyenụ anyị nke ọma nke ọma ga na-amụta ihe dị mkpa banyere omenala Igbo asụsụ Igbo na ntọala Igbo karịsịa ndị nọ na mba ọzọ onye na-akpọ olu ya n'ụbọchị nke taa bụ Dr. George Chimdiebere Mbara PhD hmm. nna anyị ukwu udo dịrị gị ọzọ Dịkwara gị ụmụ igbo nwanne. ọ ga-amasịkwa ha ịnụ olu gị ọzọ n'izu ụka na-abịa abịa nsogbu anọ mgbe ọbụla anyị kpọrọ gị ị ga-azakwa aga m aza mgbe ị na-ala kelere anyị ezinụlọ gị Ọ ga-anụ. na ada ada imo ada imo Ada Owerri. ada owere na-asụrụ ya igbo Ọ ya. ndeeme imeela nwanne imeela ndewo nụ